tikulandireni tawonani tawonani tawonani tawonani tawonani tawonani tawonani mayi ndi bambo tawonani ndakutengerani nkhani yofunikira kwambiri uh, makamaka lerolo um, pa monday sindimalowalowa live uh, pa monday ngati lerolo komano ndabwerabe chifukwa cha um, nkhani yofunikira kwambiri nkhani yofunikira as Amalawi kunoko kunja kunoko ofunika tizigawana uh, zofunikira osamangokambirana zina zina yayi koma kumakambiranako zofunikira ndikhulupirira kuti muli bwino ndithu kulikonse kumene muli kulikonse kumene muli ndikhulupirira kuti muli bwino kwambiri uh, ndiyambire kuthokoza kunena kuti yayi uh, zikuoneka kuti zinthu zikusonya ndithu zikuyenda bwino anthu tikupangana follow tikupatsana information yoyenerera lero ndabweretsa nkhani yofunikira kwambiri uh, imene ya kufunikira ndikufunikira ndi- nzofunikira bwanji kukhala ndi uh, kaya ndi life insurance kaya kujoyina magulu amene akuoneka ngati kuti mwina amathandiza uh, kuti mwina titumize maliro kumudzi akuti ayi pangani mwamwambo iya pa- pali chinyinji cha anthu chimene chasonkhana guys nde mwina kuti ndipereke moni kwa aliyense kwa aliyense ndingoti happy new year uh, titero mwina happy new year kwa aliyense amene ali panopo tamulandira ndithu uh, uh, osafuna kuti ya ine sananditchule dzina nde si- tisatchule kaye chifukwa choti ena akangokhala sanatchulidwe amadandaula komano lero ndakutengerani nthe- nkhani yo- yofunikira kwambiri um, chimene ndabwerera ndi nkhani imeneyi ndichonena kuti panopo mmene ndikuyankhula ndi inumu panopo mmene ndikuyankhula ndi inumu mmene zilili as it is panopo kuli maliro mwina folo kapena atatu kapena 5 ku UK kunoko malirowo akuvutika kuti abwerere kumudzi zikuvuta kwambiri kuti abwerere kumudzi ndeno lero ndati iyayi tipite ndithu tikambirane anthu amene anthu amene muli kunja makamaka tikambiraneko zinthu ziwiri zitatu lerolo ndakubweretserani uh, makamaka bungwe mwa mabungwe ena amene amathandiza kunena kuti mwina uh, thupi la okondedwa wanu libwere kumudzi chifukwa chakuti choyambirira ndisanapite kumeneku mwina ndikufotokozereni kunena kuti chifukwa chachani kuli matupi mwina folo kapena 5 amene akulephera kupita kumudzi chifukwa chachani ndikuuzeni kunena kuti anthu ambiri kunoko alibe life insurance alibe sanajoine mabungwe ena aliwonse achimalawi mukudziwa anthu ambiri amanena kuti iya ine za malawi iyayi ine za malawi iyayi chimene amayiwala ndichonena kuti tsiku lina lake adzafuna malawi omwewo ndakhala ndikunena kumbuyoku koma no lero ndati ndibweretse ndithu ndifotokoze bwinobwino ndiyeno kunoko anthu ambiri kunabwera amati gofundme gofundme sikuti inayamba kalekale iyayi mwina ine ndaidziwa mwina kwa two years uh, kuyambira pamene inayambira gofundme mwina pano pa two years ikuzungulira maliro akachitika anthu amapitira gofundme amalembapo anthu ane- ena mwaona mwina muli ku malawi kaya muli ku joni kaya muli kuti mwakhala mukuona zimenezo zakhala zikuchitika ku, ku uk ah, ku america ndi maiko ena ndi ena ozungulirirapo chinaphuka so this group chimene chimachitika amapezeka kuti anthu amatengera ndi engagement yako pa zinthu kapena iweyo ndi wodziwika bwanji eh? iweyo ndi wodziwika bwanji pa community iweyo umapanga chani iweyo kodi umadana ndi anthu kapena sumadana ndi anthu zimatengera choncho kungonena kuti munthu samadziwika pa community kaya amakhala kuti kumene koko munthu uja watisiya maliro amavuta kuno kuti anthu asonkhe even gofundme gofundme imavuta kuti maliro kunoko anthu asonkhe ndithu kuti limodzi limodzi maliro apite ku malawi

chotchuka kwambiri choti chimapanga social ndi anthu chani chimacheza two days or one day 3000 chakuti kunokotu anthu omwe akulephera kusonkha kwa munthu wina uja two weeks maliro kunoko mapezeka kuti two days 3000 chakuti ikamati 40 ikamati 5 days 6000 chakuti imene ili almost 12 million chakuti chakuti malawi kwacha masiku ochepa okhawo anthu ali ndalama yatha so anthu timapusitsika kuti a ine ndikadzamwalira anthu adzapanga gofundme ineyo kukadzachitika chakuti anthu adzapanga zakuti aa sizowona ayi sizowona ndi nthawi ino yofunika tsopano aliyense adziganizire payekha payekha kodi ntati ndamwalira lero ngati ndili ndi ana chingachitike ndi chani kodi ntati ndamwalira lero ngati ndili ndi akazi anga akazi anga agwira pati kodi nditati ndamwalira lero ngati ndili ndi amuna anga amuna anga agwira potani zinthu ngati zimenezi zinzofunikira ndithu kumaziganizira anthu amene tili kunja kumaziganizira ndi zovuta kuseva ndalama kunja kwambiri ndi zovuta kuseva ndalama ndisakunamizeni guys sizophweka kuseva ndalama kunja kunena kuti munthu anganene kuti "Ah, ineyo ndili ndi 5000 6000 mu akaunti mwanga imangokhala Eh? yeah um sizingatheke zimenezo zokungoseva ndalama imeneyo kumangokhala mu akaunti nzosatheka guys ndiyeno ndizofunikira tizilangizana kunena kuti yayi life insurance gulakoni pali malo ambiri ukhoza kugula mwina ku banki life insurance chanchani koma lero ndakutengerani imeneyi ndi Umunthu Umunthu funeral scheme yathu yathu ya chimalawi osatiso yakwinaso amalawi enieni imene imeneyi ndithu umapezeka kuti akamati 48 hours ndalama zonse apereka za maliro Ndiye ndifuna tithandizane pamenepo kuti ngati inu muli ndi achibale ali kuno koma mufuna kuti maliro awo adza alimbikitseni kunena kuti ya ku UK kuti nabva kuti kuli bungwe, bungwe kumeneko limathandiza kutenga maliro kupititsa ku Malawi ndikuzani kuli osati kuseka osati kuseka maliro komano kukuzani chilungamo kuli maliro kunoko mwina 5 5 madera osiyana siyana anthu akulephera kusonkha anthu akulephera kusonkha sichinayi samakudziwa sizimatani mmene ndakufotokozera muti sumapanga interact mwina ena amangodana nawe chabe ngati ine ujeni ako kuti lero ndigwe apo kuti ndagwa ale ii kodi siwapita eh ii akafike akaona Gopani mikungo ikankhira uko ali "Ii, zisandikhudze izi mmene amachitira conex uja ayi izi zisandikhudze izi aka- aka- akafika ndiye pali ena aonera kuti ah koma se conex ana- amacheza mu- mu- mugulumu conex amacheza amwene ndiye ama- amapereka mwina 2000 ali ndaluza conex 2000 ena apereka mwakuti mwakuti ena apereka mwakuti mwakuti anthu amapereka kutengera ndi zintchito zako ndiye zoti iyayi amalawi mwakuti mwakuti ayi ndiye lero ndakubweretserani umunthu funeral scheme imeneyi ndi bungwe ndithu lachikhazikikire lokhazikika limene amalawi anakhala pansi ndikuona kunena kuti oho tikuvutika tikusautsika mmabungwemo inuyo mukudziwa kuti even anthu amakhala akupempha ku embassy ku embassyso nakoso kumapezekaso kuli, kuli dry kumeneko osapereka kuti ma ndalama za ku embassy zatuluka afuna atumize maliro ku malawi ukhale kuti umagwira ntchito kumeneko umagwira ntchito kumeneko kapena iweyo ndi wachipani otherwise suziona kumeneko akuuza kuti ayi feso tatani kuno mmene zililimo nafeso zativuta ndiyeno gulu ili litakhala pamodzi linaona kuti aa zinthu zikutivuta ifeyo tizithandiza anthu a malawi kutumiza thupi monga mwa mabungwe ena ma- maiko ena azathu aku zimbabwe samavutikatu ngati mmene ife timavutikira aa chifukwa iwowa ndi okhazikika ndiye awanso anaona anaona kuti oh tione kuti mazimbabwe aja amapanga chani macameroon aja amapanga chani enawo amapanga chani ndiye titani pamenepa ndiye ndi mmene iwowa ndithu anapanga bungwe limeneli chaka cha 2020 hmm? chaka chimenechi 2020 anaona kuti ya ifeyo tipange bungwe ndi anapanga bungwe limeneli ndiye pano pali ndi mamemba ochuluka kwambiri panopa chimene iwowa amapangira zimene iwowa amapanga ndi zonena kuti munthu ngati zamuonekera iyeyo ndi membala kuguluko iyeyo ndi membala kuguluko ndiye zamuonekera iyeyu ndithu ngati ali ku uk alandira ndalama zosachepera 4000 pounds £4000 mukhoza kuyika maliro kunoko mwina kungowonjezerako pang'ono ndi kuyika konkuno. £4000 mukhoza kuwonjezerako pang'ono ndi kukatumiza maliro kumudzi, membala ameneyo. Ndiyeno mwina pali ma anthu amene amadalira ma dependant, amadalira membala uja. amenewa ndithu kuti dependent uja wamwalira ngati iyeyo ali registered uh, dependent kwa membala uja iyeyutu amalandira ndalama zocha- zosachepera 2000 pounds ndi ndalama ndithu imene ili about 4 million malawi kwacha ndalama zochuluka kwambiri pakamodzi ndiyeno kupezeka kuti ya nanga sibungweli amaloleza anthu about 6 titero mwina A- ukamajoyina ukhoza anthu 6 akhoza kulowa mmenemo mwa anthu 6 tikutanthauza kunena kuti iweyo akazi ako ana ako atatu pamenepaja ndiye kuti ku UK kuno ongojoyina nawo akhalepo anthu folo iwe kuphatikizapo iweyo wachifayive ya akhalepo ano kuphatikizapo iweyo wachi- wachifolo so ndiye kuti ukhale ndi ana mwina awiri ndi mkazi wako plus iweyo folo zikatero Ndi- ndifotokoze bwinobwino kuti zimakhala bwanji zimayenda bwanji umajoyina bwanji zonsezo ndikufotokozereni pano chifukwa nda- ndabwera panopa kuti mwina tithandizane zavuta kwambiri nzochititsa manyazi kuti aiya maliro akuti akuti akulephera kuchoka kunja kuti abwere anthu osakhalira ku malawi pasiwa aa uh -uh. tisapange choncho amalawi tikuvula maliro eh? tikuvula maliro ndiyeno ku malawi ukulolezedwa kukhala ndi anthu awiri oti uwaike pa, pa list yako ija mukatero ndiye kuti anthu 6 kumalawiko ukhoza kuyikapo either bambo ako mayi ako kaya ndi brother wako kaya sister wako kutengera kuti mwina makolo palibe komano pali awawa a- achibale ako alipo ndiyeno ukhoza kuwayika pamenepopo kunena kuti iyayi ifeyo mmene zililimu tikhale limodzi pa gulu limeneli ndiyeno munthu kuti chifukwa ndikuyambira kaye koyambira kuti mumvetsetse munthu wa ku malawi kuja kaya mayi ako kaya bambo ako amwalira ndiye kuti bungwe limeneli litenga ndalama zosachepera 1.6 miliyoni malawi kwacha kunoko mwina about 700 pounds, uh, 800 pounds kutengera ndi leti mmene ingakhalira komano 1 miliyoni 600 malawi kwacha kuti apereke kumeneko zikathandizire munthu amene watisiya uja guys tinene chilungamo 1.6 miliyoni malawi kwacha ndi ndalama yambiri pa levo ya maliro a ku malawi maliro onena kuti sakupanga travel maliro onena kuti ali ku malawi komweko ma, ndalama yochuluka kuzotenga ku coffin mwina 6 uh, mwina mwina 400 ah, 400,000 coffin mugula mugulako kang'ombe kaya ndalama zingati kaya ndi 100 kaya 200 kaya mugulako chanchani timatransport apa ndi apa 1.6 maliro ambi si maliro ambiri amene anthu amapanga spendi 1.6 miliyoni malawi kwacha pa maliro pokha uh -uh. so ndalama zoti bambo anu amwalira ndipo apapa bambo anuwo palibepo age limit kunena kuti yayi popeza bambo anu afika zaka 80 is likely to die aa sitikulolezani ayi mmene amachitira mabungwe ena ayi palibe zaka pamene popo ngati iweyo ndi bambo ako afika kaya zaka 90 ango angopumira mbali imodzi kuti mwina azichitika kulowa kumeneko komano ukamalowa bungwe limeneli pali masiku 90 kapena ndinene kuti 3 months 3 months ukajoyina lero 3 months asanakuthandize chifukwa chakuti anthu ena amafuna kuti ajoyine magulu ngati awawa akaona kuti m'bale wawo ali mchipatala m'bale wawo ali mchipatala ndipo akajoyina tsopano iye ine kajoyine umunthu mwina andithandiza mwakuti mwakuti aa nde pali 3 months imeneyi ukajoyina after 3 months iweyo basi wakhazikika pamene paja zikakuchitikira akuthandiza chilichonse ndipo ndanena kale kuti 48 hours exactly 2 days ndiye kuti mwina yachedwanso pamene popo osatinso kuti yayi tipatseni ah, ah, chani death certificate eh, tipatse ayi awa ndithu amangopereka kutengera kuti dzinalo lili pa list yawo ya anthu amenewo funso n'kumati tsopano kuti ujoyine zimakhala bwanji kuti ukhale memba iweyo ukuyenera kupereka 100 pounds eh? 100 pounds yojoyinira imeneyo iweyo ngati kuti ukujoyina 100 pounds so pa 100 pounds ija ndi kamodzi komweko okay koma kwa munthu ali- wina aliyense amene ukumulowetsa pa listipo ukumphatikiza pamene popo pa listi yako ijayo ameneyo ngati ali ku, ku uk kunoko tingoyerekezera ana mwina uli ndi ana folo kaya uli ndi ana angati ndekuti munthu aliyense azipereka 20 pounds pakamodzi osati osati upereka mwezi uno mwezi wa mawa aa izi nzongopereka pakamodzi 100 pounds pakamodzi ndi ma, ma 20 pounds iwo ngati uli ndi ana awiri ndekuti 40 pounds on top of 100 pounds ngati uli ndi ana four- atatu ndekuti uh, 60 pounds on top of 100 pounds ndekuti 160 pakamodzi ukatero kodi zikatero uziperekanso pa mwezi ayi zikatero suziperekanso pa mwezi ayi eh? iweyo zikatero ndekuti muzingodikira tsopano chaka chikatha udzapanganso topapu mwina 10 pounds chaka chikatha komano kukachitika kuti zina zake zachitika wina wake watisiya ndalama zosonkhedwa tingoyerekezera kunena kuti anthu mwina 1000 ali mu gulu mmenemo ndiyeno kwapezeka kuti mmodzi wamwalira ndiye kuti ndalama zimene mupereke kaya wamwalira ku malawi ndiye kuti muona kuti wa ku malawi tasonkha 700 pounds pa anthu 1000 kuti i- i- ipangane close kapena ipange cover 700 pounds iyi tipange bwanji ndiye kuti muona mwina musonkha ma 2 pounds mwina muso- mu- mupanga mu- mu- mu- mu- mupereka musonkha mwina musonkha mwina ma 3 pounds pamenepo mukatero mwathana nazo muzingodikira tsopano kuti kodi abwerenso ndani kodi atsikirenso kuli chete ndani ngati zaka ziwiri sipapezeka wotsikira kuli chete ndalama zanu zili sefu simuonjezera koma mudzangowonjezera nthawi imeneyo tawonani tawonani tawonani amayi ndi abambo izizi ndi zofunikira kwambiri ziliko anthu ziliko musangoona ngati kuti tizingokamba kukamba zotani zonyozana malawi zotani aa izi ndiye zofunikira tizikambirana izizi tawonani tawonani tawonani anthu ambiri sakudziwa zimenezi anthu ambiri akupanga zitanda zili mchikhalire maliro osiyanasiyana ali chikhalire ayi anthu kusadziwa zinthu izizi nde nzofunikira apapa sanga ali palibe amene anganene kuti yayi ineyo mmene ndililimu ndiwovutikitsitsa sindingakwanitse 100 pounds aa yongopereka pakamodzi eh? ndiye funso nkumati "Ah, mwanena kuti ma- amaloleza anthu anthu 6 okha ehe utakhala kuti munthu uli ndi ana folo ngati ine ana folo akazi anga pamene paja ne ndikakhala pamenepa ndekuti 6 tapanga kale qualify 6 ndekuti kumalawi kuja sindinapange add ndeno bungwe limeneli limakhala pansi nkuona kuti ah munthu uyuyu tinanena kuti ana akhale awiri koma ali ndi ana folo tipange bwanji ndeno iwowa amaganiza kunena kuti iya timuganizire chifukwa munthu uyu ndi memba wa momuno angonjezeranso ma 20 awiri 20 ya mwana winayu 20 ya mwana winayu basi nkumatani ulendo pakamodzi osati umati mwezi uno watha basi ndiye kuti mupereka ndalama mwakuti aa iyi ndi one wa- kungopereka pakamodzi nkumapita kumadikira kunena kuti ngati wina wake zingamuchitikire mudzasonkha pang'ono pang'ono so ndi zinthu zofunikira kwambiri ndithu kunena kuti uh, bungwe limene lili uh, makamaka ku- kulijoyina kukhala nalo kumapangira zinthu limodzi ndi zinthu zapamwamba kwambiri eh? ndiyeno mwina anthu ena nkumafunsa kunena kuti ah, tsono pamene papa anthu amene angajoine ndani ndanena kuti aliyense akhoza kujoina ngati ndithu ali ku- kunja kwa dziko lino akhoza kujoina ameneyo ndithu Ah, makamaka ndi mmene ndaneneramo kuti kafii kapachaka ka 10 pounds ah, uma- umapita uko osatinso pa mwezinso iyayi eh? ngati uli ku malawi tanena kalenso zimenezozo komano ngati ya ku malawi ija sikuti uziperekanso ma 20 pounds nso pa aliyensenso chaka ndi chaka ayi imene ijayo basi mwathana nazo ma 20 pounds aja chanchanchan ndiye kunena kuti iyayi kodi akuyenera kukhala zime- kukhala mu gulu limeneli la zosonkhasonkhayi ndi ndani ndeno pamenepo pali ngati anthu ngati timwere kaye akuti mwerani kaye ya so pamene popo pali anthu ngati mwina spouse wako amene ali mkazi wako mwamuna wako anthu amenewa akhoza kujoyina ana ako akhoza kujoyina ma siblings ma brothers ma sisters akhoza kujoyina biological parents akhozanso nawonso kujoyina ndithu nkuwayika mmenemomo ndiye patakhala kuti yayi ine makolo anga onse anatha koma ndinakula ndi agogo anga agogo akowo ndiye biological parent imeneyo akhala mmenemo iyayi ine ndilibe makolo ndili ndi mabrothers anga okha amenewo ndiwo owalowetsawo ku malawi kumenekoko Eh, ndiye ndi zinthu ndithu zofunikira mmene ndanenera muja amagaitsa 4000 si ndalama yamasewera kuti munthu as a member wamwalira komanso uh, mwina 2000 kwa madependent ndi ndalama yochuluka kwambiri imeneyo yoti munthu wamwalira komanso 1.6 miliyoni malawi kwacha pakamodzi kunena kuti iyayi mwati kumeneko kwachitika maliro eh, iyayi ndinalowa nawo munthu kunoko ndeno kunoko andithandiza ndalama imeneyi andithandiza ndikukutumizirani pitani mukatenge kaya ndi ku western union kaya ndi kuti kaya ndi kuti uwone iweyo kuti pitani mukatenge muthandizire maliro amenewa munthu amene wa- kusiya- watisiya uja ku malawi anthu ayamikira kwambiri chithandizo chimenecho ngakhale mwina simunapite komano ndalama zija zapita kumeneko ndi ndalama zambiri zoti zikhoza ndithu kuthandiza kwa munthu ngati amenewo ndithu eh? ndiye ena nkunena kuti "Ah, mwina ndikhoza kukhala kuti ine ndi memba ndili mkatikati mwa mwa- mwa umembalawo ndiyeno nangano ndikufuna ndichoke tsopano mwina ndasintha malo mwina ndibwerera ku malawi ndingatani kuti ineyo tsopano ndichoke pa umembala umene iyayi muli ololezedwa ndithu kutero ah, ku- kutuluka mmenemo bola kuwadziwitsa ah, makamaka ah, makamaka ah, akuluakulu a bungwe imene kuti iyayi ah, ndikufuna nditani ndi- ndikuchoka ndeno ngati simunapindulepo chilichonse ndalama yanu ija mmapanga ah, annual ah, subscribe ija imene akhoza kukubwezerani kutengera ndi mmene zinthu zayendera nthawi imeneyoyo ngati zasinthapo ah, apo ndi apo ndithu eh? ndiyeno mwina nkumafunsa kunena kuti uh, claim ndingapange bwanji claim mmene ilili mmene ndanenera muja kunena kuti yayi ndi 48 hours pa 48 hours po kungoitenga foni kuno zandionekera uh, mwakuti mwakuti padzi pa, pa mayina paja pali na bn pamene paja na bn yo watisiya ndeno ndithandizeni kuja ndithu angoti a o inu tasa- tapangani chakuti tapangani chakuti apa mwakuti mwakuti tipatseni akaunti ndiponso akaunti umalowetseratunso pamenepo poponso nthawi zina ngati wasintha akupanga ndekuti ukangotero 48 hours zili mu akaunti kumalawi mkhoza kwauza anthu kuti "Ah, gwirani kaye je- dikirani kaye ndithamange thamange ndione kuti chani ah, ndione kuti ndithamanga bwanji eh? ena nkumanena iyayi komano ifeyo tikayika manambala pamene paja akhoza kusokonekera tikayika ma emails akhoza kusokonekera ayi ife inu umunthu ndi gulu la anthu ophunzira kwambiri anthu muli ma accountants mmenemo muli ma secretary mmenemo muli maloya mmenemo muli anthu oti inuyo kuwaona inuyo mukhozanso kudzidzimukanso kuti aa inu awawaso ali momwemonso awo awaso alinso mmenemonso awo I- zimenezozo ndi nkhani zake ndi zimene tikunenazo kunena kuti ndi akatswiri pa zinthu ngati zimenezozo mm? akuti chani tsopano munthu ndiwe memba mmenemomo komano zakuvuta mwina waluza ntchito ukulephera kupereka ija amati uh, 10 pounds annual subscription ija ukulephera kupereka upanga bwanji ndiye kumene kuja amakuganizira tsiku la ama- amakupatsa masiku 60 60 days uyang'aneyang'ane ndalama ija kuti upange ulipire ngati 60 days yatha akamba nawe akhala nawe pansi ma chances ndi otani kuti ukhoza kupeza ndalama iweyo nkunena kuti ya pa 60 days ndionjezereni 5 days akudikira upeze 5 days komano ngati unena kuti apapa ma chances oti ine ndingapeze ndalama palibiletu pamenepo ndekuti iwowa sangachitirenso mwina komano kutani ndekuti pamepo mutsazikana basi pamepopo ndekuti mwathana palibenso njira inanso imene ah, makamaka anthu amenewa angachite kaya tikumvetsetsana kaya eh, nkhani zaketu zikuterotu ndeno ndi nkhani ndithu onena kuti ah, ikirani kaye uh, zina mu- anthu mwina mukhoza umati ah, nangano chakuti chingakhale bwanji ndeno mwina ndikokuonetsani pang'ono chabe kunena kuti zina mwa zinthu zimene mmene zingakhalire ndithu makamaka pa nkhani imeneyi anthu mwina muli ndi mafunso ochuluka kwambiri mukhoza kumafunsa ndithu uh, ndikhulupirira kuti palinso akuluakulu enanso au- aumunthunso pomwepanso amene mwina angatithandizenso kuyankha mafunso ena mkatikatimu ngati anthu angakhale ndi mafunso mwina tithandizeni kuyankha mafunso ena amene anthu akubwera anthu ena sono akubwera kunena kuti ah, sono pamenepopo tingatani kweni kweni kweni pali mafoni namba pamenepo Umunthu funeral scheme mukhoza kuwaona amenewa mukhoza kuwapeza ah, mwina pa facebook mukhoza kuwapeza pa mafoni pa e- email mukhoza i- pa- wapa- menyera email mukhoza ona- z- ma, ma details ndi amenewo zili kwa inuyo mudzanena kuti iyayi sitinaonepo mafoni namba pamenepo mafoni namba ndi amenewo whatsappnso ilinso pati ili pomweponso mukuona zimenezonso chifukwa mudzambanena kuti iyayi ah iweyo sunatipatse chakuti chakuti zimenezo kungokuonetsani chabe pamenepopo eh? akuluakulu ena akatswiri ena amene akuyendetsa nawo bungwe limeneli ndi amene mukuwaona pamene pa eh? ndi akatswiri ake ndi amenewo mm? akatswiri ena ndi amenewo mwina mukudziwapo anthu ndi ndi zimenezo ndithu akuluakulu ena eh? mwamuona ameneyo akuti iyayi ine ndidalowa kale ndithu mu gulu limeneli mwakuti wakuti man- ma- manambalanso ndi amenewo kaya mukuona bwinobwino kaya chifukwa mudzamba tu- ine sindikufuna kuti munthu adzanene kuti iyayi kodexi sunationetse nambala pamene paja chanchanchan iyayi ine ndikufuna kuti timvetsetsane tionetsane bwinobwino tikamachoka pano aliyense ali ndi information yochuluka ndipo yodzadzana bwinobwino mukundimva kapena mukudziona kuti iyayi iweyo mwakuti mwakuti mkulu ameneyu ena mukumudziwa bwino lomwe ameneyu mkulu ameneyu ndi mc wa ku uk kunoko mwina namba 1 mc mkulu ameneyu ali mmenemo mc Chijota ali mmenemo uyu ndi family yake yonse akufotokoza akuti in case something happens to any of us umunthu has our family back akuti umunthu yatiyimirira kumbuyoku munthu ameneyo ndi wamkulu kwambiri inu mukumudziwa chijota si munthu wamasewera iyayi ali mmenemo ku- kujoyina anajoyina iyeyo ndithu mmene momo kumayembekezera kuti china chake chitati chachitika ku ana ake amenewa folo amenewa ndiye kuti iyeyu a umunthu apanga zimenezo ndipo akhala iwowa ndithu kunachitika maliro ena akenso uh, ku uk konkuno sinditchula kuti dera lanji komano kunachitika maliro ku uk konkuno sanazengereze anangolipira thathatha nthawi yomwe yomweyo maliro ku malawi Hmm? akuti iyayi mwachanguchangu kungolipira ndithu ndalama 4000 anali iyeyo anali memba anali memba wa umunthu 4000 analipira anthu amenewa basi izitani maliro anyamule azipita nawo ndeno nkutheka ndithu kunena kuti ayi ayi mwina mwakuti nde ndi zimenezo ndi zimenezo ngati muli ndi mafunso ena ake onena kuti o- otsamwitsa kwambiri iyayi ine mwina ndili kunja mwakuti mwakuti ikani funso lanu pamenepo kuti nanga utakhala ku portugal kodi utakhala ku spain ndeno ndingatani e mwakuti mwakuti funso lanu ponyani tiyankha ndithu funso limenelolo pano tione kuti tipanga bwanji eh? mm? Iyayi iyi simasintha mabokosi mwataninso kodi izizi ikapanga yapanga izi iyi imapanga yo iwe zonse iyi imapanga yokha zonse sikutinso izo zimene mukuganizazonso kuti iyayi nanga zosintha sintha mabokosi zija iyayi sawa kodi mwataninso samapanga zimenezo eh? taonani taonani taonani. augustine atone aha iye ayi lerolo kulibe taonani komano izizi ndi zofunikira more than taonani very very important chifukwa chakuti ndaona kunoko ndithu maliro ambiri maliro ambiri kunoko ali chikhalire kusowa pogwira kuli maliro kuno kusowa nawo chochita maliro kusowa nawo chochita zili konkuno eh? nde sinkhaniso yopekaso iyayi kuli gulu la anthu ambiri amene ali kumeneku ndithu guys anthu ochuluka kwambiri ah, mmene ndikuneneramo ngati muli ndi funso ndithu lina lake loti lotsamwitsa limene mukuona ngati kuti ah, likukuvutani kuti mukhoza kujoyina chanchani iyayi ndithu tifunseni funso limeneli tipange komano mmene ndanenera muja ndiyikenso mwina mafoni namba anthu ena mwina akhoza kuganiza zotenga screenshot uh, kuti mwina uh, mukhoza kutenga screenshot pamenepo guys eh? phone number ndimeneyo mukhoza kutenga screenshot kuti muone kuti mupange bwanji musadzatinamizire iyayi musadzatinamizire pamenepopo aha mukhoza wapanga email mukhoza oyimba mafoni izi ndi izi pamenepo ndithu zikuveka kaya zikuoneka kaya komano ineyo nkhawa yanga ndiyonena kuti maliro ali kunoko guys zinthu zoti ukhoza kungopereka 100 pounds pakamodzi choti uvutikire ndi kunena kuti anthu azisonkha gofundme gofundme gofundme eh, basi anthu azilowa m'ma inbox eh, maliro a akuti akuti sanapite eh, vuto ndi chani i ndalama sizikukwanatu kumeneko ndi zinthu zomvetsa chisoni olo anthu azithibulana ma inbox azitulutsilana ma screenshot ma inbox iyayi ineyo ndima- ndima- ndapeleka mwakuti eh mwakuti ayi ayi guys eh tingo tingo tingoyerekezera kunena kuti okay wajoyina umunthu iyi mmene ilili pa basi zinthu zikukuyendera bwinobwino um, uh, zachitika za malirozo ngati ndalama zachepa at least ibe ngati ndalama zachepa at least ibe ndi chinthu chofunika ponena kuti anthu akhoza kuonjezera pa ndalama zimene uli nazo koma ulibiretu guys ulibiretu nkumapezekanso kuti basi uchita kuyambira poyambira kupemphetsa iyayi ndilibiretu mwakuti mwakuti pakhomonso palibenso chakudyaso ndiona ngati kuti ndikulakwa ndithu kumeneko ndikulakwira malemuwo ndikudzilakwira iweyo ngati munthu komanso kudziyalutsanso pamenepo ndeno awawa a umunthu amenewa tikunenawa manambala awo tiyika pamenepa kuti mwina anthu ena akhoza kuganiza kuti iyayi ah, ti- ti- ti- tiwayimbire mwakuti mwakuti iyayi nkhoza kupanga nkhoza kuyika mkati mwa ujeni mu ah, mwa macomments-mu dikira ndike ndione ngati ndingapange insert ma, ma, ma, ma details mkatikati mwa macomments-mu kunena kuti anthu ngati mungafune ah, ah, makamaka ku kuwayimbira anthu amenewa ndithu ah, ah, umunthu ah, funeral chakuti chakuti scheme makamaka ati chakuti chakuti ngati kuti sitikuidziwa amatero iya eh so anthu amenewa ndithu akuti ah takaonetsetsani takaonetsetsani kankazi kacha iya kamenekanso kambendu kameneka kanajoyinaso kali kumeneko zili komweko ndiye si zinthu zonena kuti ah, nzapano iyayi ndizaliyese izizi phone number ndimeneyo chantani email mwakuti mwakuti ndizaliyese izizi aliyese ali wololezedwa ndithu kujoyina move on guys tikuuzeni koma ndi nkhani ndithu yotere kuti zomvetsa chisoni ndi nkhani yomvetsa chisoni kuti matupi 5 azipezeka kuti anthu akulephera kusonkha ndiye mudziwe kunena kuti ngati anthu akulephera kusonkha panopa pa matupi 5 amene tikunenawa mudziwe zonena kuti zinthu sizili bwino ngati anthu akulephera kusonkha pa matupi 5 mudziwe zoti zinthu sizili bwino chifukwa chonena kuti munthu tingoyerekezera munthu ali ku umunthu funeral uh, scheme munthu ali kumeneko iyeyo anapereka 100 pounds ya iyeyo to be a member one off osatinso pachaka komano kamodzi kokha akapereka ndalama imeneyo ndiye tangoganizirani kuti munthu amene uja ali kumene kuja ali ku skimu imene ija ndiyeno kufoni kwake alandire gofundme ya munthu akuti am- afuna chithandizo kuti maliro apite ku malawi asonkha munthu ameneyo taganizani bwinobwino taga- a- munthu amene angasonkhe kapena ndineyo ndikuganiza mwa mwa mtundu wina komano munthu amene angasonkhe sangasonkhe chifukwa choti iye aziganiza kuti ah sono ine ndinajoyina kuja kuwopa zomwezi ndiyeno ine ndizi ndiziperekanso ndalama inanso kunena kuti maliro apite ku malawi ndekuti ndikukhala ngati ndiwapange encourage anthu aja kunena kuti asajoine ku gulu kuja asakhale ndi life insurance asapange chilichonse ndalama zawo aziseweretsa pamene ineyo ndalama zanga ndinayika kuja that's it, simple as that ndipo imfa sipanganika imfa ilibe zoti chacha ine mmene ndikuyankhula pano mmene ndikuyankhula pano mukhoza kumva kuti mawa thi akuti uja amayankhula dzulo uja wazima ah, zakhala bwanji iyayi kukhala ngati galimoto kaya kuti natani iyayi anapanga paki wina wake wangochoka uko thi basi Ah, ah, inu munena zoona eh, ndi mmene imayendera imfa iyayi ali pa live pampaja mu- pompaja pa live paja anangokhala zii kaya zinakhala bwanji ka live kumangopitirira live kumangopitirira akuti iyeyo wazima ndi mmene ilili imfa imfa ilibe zokonzekeranso kunena kuti kukonzekera kwake ndi kumeneko join umunthu uh, funeral scheme mukatero mwakonzekera akazi anu amuna anu ana anu sadzavutika za thupi lanu kuti kodi thupi tipa- tipange nalo chani ndi zomvetsa chisoni mmene zikuyendera ku uk kuno zomvetsa chisoni anthu ena kunoko matupi chifukwa chonati uh, zikuvuta kunena kuti anthu asonkhe akumaotcha kuotcha basi akuti ifenso tifuna space muchipatala muno nanga apanga bwa maliro sakuoneka tsogolo lake 200 pounds 300 pounds 500 pounds mungatumizire maliro kumalawi thupi la munthu wakufa 600 mukhoza kuyesera yesera 600 ya mu- thupi la munthu wamoyo likhoza kupita ku malawi kuthamanga thamanga anthu amene amathamangira mu ndege mu izi ndi izi kuyang'anayang'ana matiketi 600 700 thupi la munthu wamoyo likhoza kupita ku malawi koma munthu wakufa maliro Hehe. inu ndi ma 7000 ndalama yonena kuti kumalawiko ndi 14 miliyoni thupi la munthu 14 miliyoni kuchokatu ku malawi kuchokatu ku- ku uk kuno thupi la munthu kupita ku malawi 14 miliyoni malawi kwacha sindiuna maso sindulani ngati wina ake aku- akuona ngati ndikuonjezera akhoza kubwera kunditsutsa ngati maliro atchipa kunena kuti atchipa mwina ndi 6000 pounds komano pa 6 po ndekuti inuyo maliro akachitika mmapita kumene kuja Mma- mumapeza anthu ake omwe omwewo simmasintha kuti lero mawa u- mkuja u- aa mmapeza omwe omwewo amakutchipitsirani koma maliro mwina ma 6000 imene ili chani about 14 million malawi kwacha about 13 million malawi kwacha si ndalama zapano iyayi si ndalama zapano nde anthu kuti asonkhe inu inu mutati kuli maliro 5 5 akulephera ena two day ena three days eight days seven days kuti ine ndibweretse pano u- wa- a- a- a- chani sini- panopa sindingabweretse uh, gofundme ya munthu uh -uh, sindingachite zimenezo sindingabweretse gofundme ya munthu kuti taonani gofundme gofundme iyi taonani ndalama mmene zikuva- zikupangira sindingabweretse pano koma ndi zoona zimene ndikuyankhulazi anthu kunjaku akudziwa zimene ndikuyankhula panopazi m'mitima mwa anthu amene ali ku uk akudziwa kuti gofundme iyi ikulephera makobiri akudziwa kuti gofundme iyi yakhala pano 10 days kulibe munthu amene akupereka ndalama ilibe tsogolo kunoko gofundme ndikuuzeni ngati yatha 3 days ndikupezeka kuti ndalama yosonkha ndi about 500 pounds mudziwe zoti zimenezo zozavuta pamenepopo chifukwa chakuti in that two days or three days anthu amakhala ali ndi chisoni akukumbukira eh, eh, ah, ndipange pakuti eh, ndipereke pakuti eh, mwakuti mwakuti ikatha three days imeneji umapezeka kuti kwina kwakenso kwachitikanso zinthu attention ya anthu imachoka kumene kuja ndikupita kwina kuja maliro amene aja apanga abandon pamene umunthu funeral scheme sipanga zimenezo iyayi ipereka makobiri pangani tsopano makobiri ndi amenewa muone kuti mutani muyendetsa bwanji za malirozo eh? muona kuti mupanga bwanji ndeno ndi nkhani ndithu yofunika kuyiganizira bwinobwino anthu amene muli ku malawi muli ndi achibale ku uk adziwitseni za nkhani imeneyi nkhani yabwino adziwitseni maliro anu asanyozeke anthu amene muli ku uk konkuno simukudziwa kuti kodi umunthu funeral scheme ndi chani ngati simukudziwa kunena kuti kodi umunthu funeral scheme ndi chani yankho lake la inuyo ndi ililiya nyamulani foni yanuyo muimbe foni muone kuti mupanga bwanji mujoine mukhoza kutumiza email mukhoza kutumiza whatsapp yankho lake ndi limenelo akatalangwe sikuti ndi okha okha kuli anthu amene akuyendetsa zimene mwaziona zimezo mukuonapo mphwemphwa pamenepa mukuonapo mphwemphwa ya munthu pamenepa apa mukuonapo mphwemphwa ya munthu mwina simukuonetsetsa atuituyo pali maakauntanti eh? pali maloyatu apa pali anthu amene ali ndi ma phd ali pamenepa Aka- akatalangwe anthu ake ndi amenewa ma directors amene akudziwa ubwino ofunika kuti inuyo mukhale member anthu ake ndi amenewa ena ayi ayi ineyo ndi ndima- ndi- ndimapita ah, sindingapiteko chifukwa choti kuli wakuti wakuti ah, ah. ndi amene adzayambire kukusekani mukalephera kuti simunakajoine kumeneko maliro anu akulephera kupita ku malawi pita simupitirako munthu yayi mukupitirako kuti museve family yanu muchotse chitonzo pa family yanu nchimene mukupitira kumeneko osati kupitira munthu aa nkukudziwitsani mwina ndakhala pano lija ndikale lochulukira kwambiri anthu ena nkunena kuti iyayi ah, tili ndi mafunso ena ali ndi funso ya nthawi yanu ndino tsopano ya mafunso ngati muli ndi mafunso ena aliwonse nthawi yanu ndino alipo amene ali ndi funso apa tione ngati mwina munali mafunso mwina tione komano alipo amene ali ndi mafunso o- o- ochitika mtundu wina osowetsa mtendere eh, tawonani tawonani tawonani tawonani amayi ndi abambo tawonani tawonani zilikotu ziliko anthu akhoza kuona ngati kuti mwina ndingowonjezera koma tu zimene ndikukuwuzanizi ndi zoona zenizeni ngati mufuna kuti maliro anu asamalike gulu lake ndi limeneli ubuntu umunthu ndithu Hmm? akuti kodi bige timafuna tibwere kumeneko tingatani bwinobwino kumeneko Em, ineyo s- sindimachita za ngati za matama iya kuti ndikuzeni kunena kuti ine ndingabweretse munthu kunoko ndi bodza ndikunamizani komano anthu amayesera amayesera kujoin army armyyo umafunika ukhale ndi sponsor kunoko chanichani zinthu zimenezozo nde umathabe kubwera ndithu anthu ena Ah, komano zikumavuta zikumavuta komano ena akumabwera sikuti it's impossible it's not impossible it's possible komano zikumavuta ndithu nde ndingayankhe choncho komano ineyo kuti ndinene kuti "Ah, amwene bige ndikubweretsani tadikirani ndikubweretsani chanichani ndikunamizani ndikunamizani ineyo ayi bodza ndithu Mm? eh, ngati awa ndithu anenaso kuti iyayi nzoonadi izi food for thought thanks conex for reminding us izi nzofunikira ndithu etu ndeno anthu ena aku ozindikira akudziwa zoona kuti zimene ndikunenazi ndi zoona chifukwa ndikuwuzeni munthu ngati uli ku uk kunoko ngati munthu umapanga interact ndi anthu ku uk kunoko ngati umacheza ndi anthu sipamadutsa wiki pafoni pako pasanabwere gofundme anthu amene alipo apapa aku uk abwera anditsutse anena kuti conex ukunama sipamadutsa wiki gofundme ikutuluka pafoni pa tisonkhe uko titumize thupi ku malawi hmm? eh, so ndi zinthu zoti akuti uja woledzera uja ya mavidiyo musama musamasokoneze ndi mavidiyo ya um, mm, akuti kuli mandanso ndi komweko iyayi ngati kuli manda ndi komweko its okay komano ndikuwuzeni chimene chimachitika ngati awa anena kuti kuli mandanso ndi kuli manda ndi komweko manda ali kulikonse ndikuwuzeni chimene chimachitika kunoko manda kunoko mwina ndikodula kwambiri kuyerekeza ndi kukayika maliro ku malawi mwina kunoko ndikodula kwambiri komano ngati mwapanga decide kunena kuti muyikidwa kunoko either ndi kudula mmene kulili muli ndi ndalama zambiri olo akawotcha thupi lanulo mukatenga phulusa la manja phulusa la manja kapena tinene kuti chipala kaya ama- ena amati phulusa ena chipala ena amati kaya chani ah, zosiyanasiyana komano ndi zotsalira zimenezozo za munthu akawotcha akawotcha kuti awotcha iniwo mukudziwa kaya nkhuni zapya chanichani zimene zimatsalira pamene paja zimene amatenga amadzakupatsani kuti munthu wanu uja ndi uyu muone kuti mukayika kuti kaya muyike ku garden kaya mukayika kuti kumanda kokumbako ka- ka- kaphulusako mandako kokakumbako inu unless mukapita usiku ukakumba panokha ukakumba ndi katengo kule- tika pamenepo basi mupitapita mukayika pamenepo pamene mungapeze ka space usiku mukangoyika pamenepo kumapita nthawi ina kumakakumbukira koma simungapangepo chilizo chifukwa inuyo simunapangidwe register kunena kuti muli ndi munthu wanu amene ali kumanda kumeneko uh -uh. ndiye muzipita kumene kuja kaya mukayikapo mukazikapo mtengo kaya mukatani zotheka zimenezo ngati mungatenge kunena kuti yayi kulikonse uh, kulikonse kuli manda uh, don't think ndi statement yabwino though chifukwa ndi statement yokhala ngati kuwauza anthu kunena kuti awo sadandaula uh, musakhale ndi musakhale covered um, akuti taonani taonani taonani taonani taonani ehe uh, akuti kodi ndiwe ndani ineyo ndine conex conex banda ine ndi conex banda guys anthu amene uh, ena amene simukundidziwa komano ndinaona kuti lero ndi cha nzeru kwambiri ndikubweretsereni zinthu zimene zizi kwa anthu amene muli muli kunja amene mungafune kuonera eh, nde zofunikira ndithu kwa anthu ena depends ndi kunena kuti mupanga value bwanji family yanu mm? Mm. akuti olo mandalipo it's still expensive ehe and uh, anthu muzi- muzimvatu zimenetu anthu akunena anthu amene akuzidziwa muzimva kuti zimene akunena pamene mm? live yonse taonani taonani taonani ya tibweretsa live yawo mawa kuli mawa kuli timu ee nde tikumanenso pompano live imene nde imakhala yobvuta imapanga uh, imakhala ikupanga tackle zimene zachitika mkati mwa game nde mawa tikumana ndithu tikumanenso pompano ya ndeno Ah, awanso akunena kuti iyayi mukamba za zeru ndithu zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri eyetu ah, awa kuti kuti nthawi zonse nkhani ndi maliro chanchanchani Ah, ati big nthawi zonse nkhani za maliro eh ndi ndi kulikonse chanchani yeah komano ndi zinthu zonena kuti titati takhala organized guys eh nde kuti zinthu zina zikhoza kumachepetsa mabungwe mabungwe ake ndi amenewa kumajoyina ndithu uh, yeah guys uh, ndikhulupirira kuti mwamvetsetsa ndithu anthu amene mwatolapo kanthu mwatolapo kanthu anthu amene uh, munaona kuti iyayi si mbali yanu its okay ndikuyenera kuti ndilemekeze komano mwina mukhozanso kuwauzako achibale anu amene mungaone kuti pali achibale amene mukuganizira kunena kuti mwina atakhala mu chimenechi ndi chinthu choyenerera zikhoza kutheka kuti mwina necessarily not necessarily kuti inuyo it's applying to you komano wachibale wanu zikhoza kutheka mukhoza kuwauza kunena kuti iyayi uh, akuti kuli gulu kumeneko umunthu funeral scheme kodi zimakhala bwanji munakajoyina kuti tikhale uh, safe eh ndikadzapo zikuoneka ngati mafunsonso anthu mulibe i think ndafotokoza chilichonse chomveka bwinobwino opanda mafunso mpang'ono pomwe ndiye mwina ndibwerere mbuyo unless ngati sindikuliona funsolo chanchani komano ngati mwina sinalione funso or funso lifunsidwa pa mape- nthawi inakenso pali anthu ka ine ndemwenso ndikhozanso kuyankhani mwina ah, m'macomments mo tikamapita kuloku mwina ikhoza kukhala after live iyi or mwakuti mwakuti eh, nde ah, tipange choncho guys pakakhala zina tiyankhulana ndisanachoke pano ndingokuonetsani kunena kuti iyayi nambala za anthu amenewa ndi zimenezi mm? nambala za anthu amenewa ndi nambala za anthu amenewa ndi zimenezi guys ngati pangakhale china chake choti mwina muli ndi ehe mwina ndikupatseni nthawi guys anthu mulowetse manambala amenewa mulowetse manambala amenewa anthu kaya mutenga ma screenshot kaya mutani eh zilikotu ziliko eh tapangani ndithu tengani ma screenshot ayimbireni anthu amenewa kuti mwina zinthu zimenezi ndithu tikhalire limodzi etu guys uh, mmene ndanenera muja nena kuti pakakhala zina n'zina tikambira naso ndikhulupirira kuti ndafotokoza bwinobwino uh, mtisunge zikomo kwambiri kuti munabwera uh, ndikhulupirira mulibenso mafunso ena ndi ena amene oti mwina akukusowetsani mtendere etu ndikhulupirira kuti ndafotokoza bwinobwino ehe akubwerezanso pamenepo taonani taonani tira. ndiye ndi zimenezo guys osalekerera wachibale wanu azikhala kuno 10 days anthu akulephera kusonkha akulephera kupita ku malawi pamene kuli mabungwe amene amathandiza kunena kuti uh, thupi lanu la okondedwa wanu lipite ku malawi mosavuta osalekerera zimenezo ndikulakwa kumeneko mwakhala naye kwa nthawi yetali amene akuyenera alandire ulemu mwapaderadera ulemu wake wake etu ndikazipo nditulukepo pano zikomo kwambiri mwakoma nonse kuti um, munabwera pano anthu ena mmatonera pa youtube zikomo kwambiri ena pa uh, pa pa connect page ena pa low profile malawi malosewa ndithu tinali live uh, kufotokoza za umunthu funeral scheme imeneyi ndithu imene uh, panakali panopa ndithu uh, ndi bungwe lokhazikika kwambiri ku uk limene lagwirapo uh, ndi anthu angapo ndithu kuathandiza anthu kuti uh, makamaka atumize matupi awo okondedwa awo ku malawi ndithu kumeneko mwakoma nonse bye bye munali ndine connect banda ngati pali mafunso ena ake tikumana m'makomentimu